Kee ebe ị na-eje? Onye ori ọ otu a ka unu si ka unu si e- eji etisa ezinụlọ mmadụ useless human being. Ndị amụma ụgha unu na-achọ Mara m ndị ọrụ ama a sị edozi ife edozi. Nke a gwụsịkwa n'ọnwa. Ọ abụrụ ife mmadụ kwesịrị ịbịa alụba kịta. Ịgba mee. Sịkwa agụụ na-agụ m ebe a. Hello, my sister.

I heard a voice from heaven. Ọ sị m bịa ka m gwa onye a congratulations. Ihe menu. Heaven ekunyego gị nwa. Heaven ekunyego gị nwa. In the book of this guy, I was thinking it's an eyesore for a woman to get married and start looking for a child. Aha. For over three years, ka ị na-achọ nwa. am I communicating? Yes.
Okay. Gee ntị, heaven sị m gwa gị in this uh, festive season. Yeah? This is your month. Ekunyego gị nwa, nwa gị, nwa gị, ọ nọ n'eluigwe na-agbadata. E nwere ihe a na-akpọ heavenly traffic.
Oh. You need to clear it with what we call a, a, a provoking seed. Run. Oh.
Heavenly traffic. O ji ngozi gị. O ji nwa nwoke e kunyere gị na-agbadata. we say we need to clear that with a uh, um, provoking seed. Believe me, before by this time uh, uh, next year, ụmụazị ga-eju na be gị ị ya-amụkata ị ya-amụkata ị ya-amụkata nwa ị na-ajụ Chineke how come? Chikazu Chineke nwaa Chineke try God. Nna ezigbo agụụ na-agụ m a just m bata kịta na ị fụ na ọ kịta ka m na-abata o nwee indomi fọ n'ime ụlọ chelukene ka mma nọ je gotegodu m indomi before a na-esibe ife kee ebe nwanne ya nwaanyị nọ o mego okwu mma mụ na ka m bịa karị sitere m indomi ka m ligodu m lisie indomi ka e wee sibezi ife a ya-esi gwa nwanne ya nwaanyị ka ọ bịa mekọnata ọkụ ka ị rush je na nke mma Chukwudi ka i je gotere m indomi gote ịbụọ
nwanne ya nwaanyị
your sister shy mba nke a bụ nwa nwoke m nke a bụ the second one nwa na-ekwukwa ife na-ekwu
kee ebe ị na-eje onye ori ọ otu a ka unu si unu si eji etisa ezinụlọ mmadụ useless human being ndị amụma ụgha ọ otu a ka unu si ejegharị etisa family onye ori ị bịa na-asị m na m na-achọ nwa generation gị chọba nwa onye jibu afọ na-achọ onye onye na-achọ nwa for three years I pity ụmụ nwaanyị na-adị ege ụnụ ntị ezi ọfịa ka m fụkwa ya na compound ọzọ otekwuru si eje ala etisali etisali ezinụlọ mmadụ ị sị na ị na- ị na- ị na- ị na- ị na-enye nwa a na-esow provoking seed ekwuru m n'anya na m na-achọ nwa since three years ehe ehe nu mee We must learn a lesson.

anyị na nke igwe na-enwe zuru ori atụrụ m daba na nke igwe igwe kpọ m oku m bịa batazie nwabi mmiri ka nrie hmm. ọ na-apị fon hmm. nwabi mmiri ka nrie na-apị fon wee sị ya ọ rọ gị ka m na-agwa nwaanyị wee kwụrụ ọtọ n'enunu m wee nwe m aka
wee ruo m aka wee rụọ ọkpụ ọba kụwa agba nchawa anụ ite anyị si n'elu wee daa nwata nwaanyị anyị ji agụ n'asa mkpụrụ ọgụ fụrụ isi m kwụrụ ọtọ gwụrụ dawasịa ya ọnụ kụrie ya sị ka m jide onwe m aka ka m jide family m m daba na nke igwe report onye ọrụ kọmọsị mụ nweta n'ụgwọ m nke ọgwụ afọ ọgwụ ahụ onye gwara ka onye okwu ife gị ka nzube be m ndịkọrọ igwe igwe wee sị m family first
m kpọrọta family na ama onye ya etiri m ọnụ m ozugbo onwe m apụ ya gara nke gara ba nweta nwa nwechasịa bata na ka ndị nara ala bata na be m ọ bụ ife mmụọ na mmadụ na-atụ egwu ka lalụ na be m nwa kpọchi ya n'ụzọ azụ open this door nwaanyị persist ye open this door ka m na-ekwu ka ntị ka m kpata nwa igbo mmụọ bulite m 5 feet above the ground level